Ahụrọ m ka m ga-esi wee kọwa ya ka ọ dị ya mana m ga-atry. Ee, ị ga-atry. Okay.
Mm. Ihe a na-akpọ chi ụfọdụ na-akpọ ya onye nọlụ ụwa ụfọdụ na-akpọ ya onye ụwa. It means that na n'ala Igbo onye ọbụla abịabugo ụwa before. na bịakwa ọzọ ọ nya mere ọ na-abụ a na-agọ ọfọ asị na anyị dị ka echi echi adịrọ agwụla agwụ so that means chi ahụ so chi bụ onye nọlụgo ụwa onye nọlụ ụwa nyanwa bụ ihe bụ chi ọ bụrụ na mgbe gboo gboo ọ na-abụ ee amụọ nwa n'ala Igbo o nwee mkpụrụ ụbọchị ọ ga-anọ n'afọ Igbo asị ka eje mara onye bụ chi ya then o nwere ike ajụba ese asị na ọ nna nna nna ya ma asị na ọ nwanne mpa ya ma ọ nwanne mma ya then achọọ ihe ọ bụrụ na nwanne mpa ya ahụ na-eme dibịa eme gịnị akpọkọta ọra niile ahụ o ji eme dibịa fee ya ofufe because na o nwere ndị bụ maka na ha amarọ chi ha mere ha ji eme gịnị atala ahụfụ n'ụwa ha pụta then abịa n'ihe eji enye chi ihe eji edokwa chi hmm. ọ dị ihe niile dị iche iche eji edokwa chi ọ dịpendịrị nke onye ji o nwe ndị na-egbu ewu o nwe ndị na-egbu ọkụkọ o nwe ndị na-egbu efi hmm. mana normal thing bụ na ji ga-adị ya ji 4 oke ọkụkọ na nwunye ọkụkọ hmm. then ọ bụrụ na ị chọ itinye ewu ewu ga-adị ya then nkwụ ọcha ga-adị ya a na-etinye one bottle of life maka ndụ one bottle of star maka akara ikpe ekpere akara aka one bottle of hero maka mmeri then fanta ihe ụtọ ọjị ga-adị 7 nzu nwoke ga-adị ya nzu nwaanyị ga-adị ya nzu ndị ichie ga-adị n'ime ya then edo ga-eso ya Obolo ọkụkọ ga-adị ya. Then akwa maka ize iwe ga-adị n'ime ya. Then ị ga-present the ji na ihe ndị ọzọ so ya. Emechazie ya ọ- ọ like onye ahụ kpechazie ekpere otu ihe a niile. O nwere ka esi edozi ya. Then o nwere ndị na-atụ nke ha n'okpesi, ndị na-enwe chi na ikenga, nwee ndị na-ada atụrụ n'okpesi. Mm. Mana ọ bụrụ na ị chọọ ịtụ ya naanị ị ma na ị ya-eweta ogirisi Okay. i weta akwụkwọ ogirisi akwụkwọ ogirisi a ya-adị 9 4 n'aka nni 5 n'aka ekpe ọ na-represent 4 ahụ bụ nwoke 5 bụ nwaanyị maka na nwaanyị bụ ọmụmụ Mm. so anything ọbụla gbasara 5 ahụ bụ nwaanyị na ihe ị ga-eme bụ idebesie ya before iyi ebido inye ya bụ chi gị nri hmm. i were ose ọjị mee gịnị tụchasị onwe gị hmm. bufuo ya ibutezie all those things niile ahụ m gụ debe ya iburu ụzọ were akwa i were akwa ajụchasị onwe gị si na ị na-eze chi gị iwe chi gị na eke chi gị na orie chi gị na afọ chi gị na nkwọ na gị nwa bụ okeke okafọ na-eze ya iwe o nwee iwe ọbụla ị kpasịrị ya o ji wee gbakụta gị azụ o ji wee na-eme na ife ada agarara gị ọfụma i were akwa anọchasie onwe gị i were nọchasie onwe gị ị pịawa ya n'elu ogirisi ahụ i mezie gịnị i weta ọjị i were ọjị naabọ from ọjị 7 ahụ i were ọjị gọba ọjị ị gọsị ọjị ka i si wee chọọ idebere ya ofu n'ogbe sị ya nya na ezumezu mmụọ ya ya na ya yi mee gịnị kee ya bụ nke ahụ n'ogbe mgbe nwa bụ onye walụ kpere ekpere ọ bụrụ na ọ nwoke bụ ihe mere ya ọ walụ ya ọjị then after that iweta nzu ịba nzu ka esi aba nzu tụọ edo imechazie ya iweta nkwụ ọcha ịgọ ka esi agọ iweta hot kpee ekpere iweta life kpee ekpere welu hero kpee ekpere welu star kpee ekpere welu life kpee ekpere na kọt ya kọt hmm. then iwetazie ya bụ nnekwu ọkụkọ ka iyi ebu ụzọ wee gbulie igbuo nnekwu ọkụkọ ahụ wee sị ya na ihe iji egbuli ya nnekwu because na ọ nnekwu ka eji ebi okwu hmm. okwu ọbụla na-esere gị na ya na-abụ na taata na gị na ya na-abaghị gị debe na mma na ihe ọbụla ga na-agaziri gị ọfụma iwelu nnekwu ọkụkọ akpebe ekpere atụ na ihe iji egbuli ya nnekwu bụ ka i wee dị nnekwu ọmụmụ ụba ọmụmụ ego ọmụmụ nwa because na nnekwu na-amụ nwa emesie ya igbuolie ya ị bịazie mee gịnị wetezie oke ọkụkọ iweta oke ọkụkọ i wee gbuolie ya maka nkwụdosi ike ihe ọ bụla ị na-eme ya na ndị ichie ya na ya na-abụ nọ igbuo dị oke ọkụkọ igbusizie ya o nwere ka esi abacha ji o nwere ndị na-abacha ji nwee ndị na-akpọwa ya akpọwa ịkpọwa ya enyezie fa ya ijezie eje mee gịnị si ha ka ị bịakwa ka i siere ha ya bụ nri i sisizie ya bụ nri pụtazie ọ bụrụ na ọ na mmadụ na-emere gị ma ọ na ị na-emere onwe gị ịkwọ aka gị ịkwọrụ mmiri si otu a wụọ ya n'elu ogirisi ya sị ha kwọọnụ aka ka ha rie nri na nri eyego then ị sịzie chi gị ya kpọọ ọra niile ya na ya yi wee bịa mgbe ahụzi ihe ha ga-ewe bụ isi ya na ị na-enye ha isi ya ka ihe ọbụla ị na-eme ka ọ na-enwe isi ka ị na-anọ n'isi ị na-enye ha ụkwụ ya na ị ga na-agata ihe ọma umeju ya ka ha na-agba gị n'ume obi ya ka obi bụrụ ofu eke ya na ọ ka tata ị na-ekenye ha oke ya yanwa kenye gị oke gị kenye gị akụnụba gị kenye gị ndụ kenye gị ihe akụ akụ na ihe enwe depending na ihe ịrịọ Mm. iwezie the ji gbalichaa then iwetazie due to that na ọ bụrọzi sọ chi gị bụ ihe na-eri the nri Mm. enwe ndị ichie bịanụ enwe ndị ọzọ bịanụ Mm. enwere ụmụada bịanụ imezie gịnị iweta ihe dịka fanta onwe ndị na-aba apụtafe ego different types of mmanya na ofu ofu hmm. akpọpesịa ya gbaba ya n'ala ebe a sị nke onye na-aṅụ ya wetakwa cup then a na-etinye siga maka ndị ichie na-ese siga sị ha see siga ndị na-akpọ ụtaba bụ gịnị kpọọnụ ụtaba then ebupụzie the nri mana nri ahụ esie ya a na-esi the nri ada etest ya ọ bụrụ na nwaanyị na-esie nwaanyị nọ na nsọ ada esiri ha nri then nwoke ma ọ bụ nwaanyị ọbụla mbọsị ị ya-edozi chi gị ị ya-adị ọcha whether na ị nụ nwaanyị ma ọ na ị nụrụ di gị na nwunye gị ama-enwe mmekọ gị na nwunye gị ama-enwe mmekọ to complete four days ka ị wee dị ọcha wee approach ya agwụkọrọ m nụ. daalụ sọ kene gị ị ga-akọwara anyị maka ọgbanje ihe ị ma maka ọgbanje ọgbanje Mm. ama m ka m ga-esi kọwa maka ọgbanje gịnị bụ ọgbanje O nwere ihe mmadụ jụrụ m one day, mmadụ bịara sị m eze nwaanyị, eziokwu na nwoke ga-anọnwuru nwaanyị ụwa, then nwaanyị ga-anọnwuru nwoke ụwa. M sị ya ee, na ebe a ka esi wee wepụta gịnị ọgbanje. Ọgbanje mean na mmadụ gbagharị from nwoke to nwaanyị. O nwekwa ndị bụ ụwa ha izizi o, ha bụkwa nwaanyị, Mm. bịakwa ụwa kịta ha bụkwa gịnị nwaanyị Nwaanyị. akpọọ fa gịnị ọgbanje ọgbanje is a, is a special child Mm. that is a special child in the sense that na na onye ọbụla ị fụ bụ ọgbanje mana ọ bụrọ onye ọbụla ị fụ a na-akpọ ọgbanje Mm. because onwe ndị na-ewe na onye ọbụla bụ ejima bụ ọgbanje onye ọbụla bụ dada bụ ọgbanje ehe onye ọbụla nwee something ma anyị nwa ndị ọrụ ma na ihe bụ ọgbanje is a gift from the ancestors understand so na ọ ya nwa bụ ya enwere so many things eji ama ndị ọgbanje ee o nwere so many things o nwere ndị ọ ga-abụ ọ na-akụtakwa na around six in the evening ị fụ ụkwụ fa ebe a ọ na-atụ fa oyi then o nwere ndị na-ebido n'ụmụazị fụba ihe I understand is a gift nwee ndị bụ before anything ọbụla ga-eme they will know and they will say it o nwezi ike sef ngị nwa a gwara ya nwee ike ị ma etake ya serious so na ọ ihe dị n'ime ya so na ọ from ọgbanje ahụ ka eji si gịnị eji wepụta gịnị iyi ụwa a wee sị gịnị bụ iyi ụwa a sị na iyi ụwa bụ iyi mmadụ ṅụrụ before ọ bịa ụwa ụfọdụ wee sị gị na ha amarọ ka fa si aṅụ iyi wee bịa ụwa for example otu e si ama iyi ụwa bụ otu a m nọ kịta m bụrụ nwaanyị anọ m ụwa kịta na-ebili onwe m ndụ enwere m ike sị hei na m bịa ụwa ọzọ na m ama alike kwa ịbụ nwaanyị o na m ga-alike m bịa ụwa ọzọ m bụrụ nwoke and ọ bụrụ na m ekwu ihe niile wee nwụrụ ọ ihe ṅụ then m bịazi ụwa ọzọ m gbagharịa gender tọnụghalịa to gịnị to nwoke ehe mana o nwere ndị ṅụrụ iyi bụ nke bụ eziokwu bụ na ya o nwere ndị ṅụrụ iyi mana ha amarọ na ha ṅụtara iyi first o nwere ndị ṅụrụ iyi na ha ama enwe ego n'ụwa maybe n'ụwa izizi ha bịa na ihe ha sị bụ na m bịa ụwa ọzọ na sọsọ ihe m needị bụ ego m eji na-eri nni ego m eji wee na-egbo mkpa ego m eji wee na-eme nke a mana ọ bụrụ na ịbịa nwebe excess money na ọ needịrọ ya o nwere ike mgbe o kwuru ihe ahụ o kwuru out of ignorance ọ marọ then o mechazie okwu ihe niile a nachitezie ụwa ọzọ ọ ya mere i ji afụ some people fa enwerọ ego but fa nwere ego in the sense that na o nwerọ ihe ọbụla ha na-alack o ruo mgbe a ya-akwụrụ ụmụazụ ụgwọ school fees ego ya abịa Mm. o ruo mgbe a ya-akwụ ụgwọ ụlọ ego ya abịa o ruo mgbe a ga-eme nke a ego ya abịa mana ha nwee inwezi ego a to the extent ka o explode o, ego ahụ ama abịaru then o nwere ndị ṅụkwara iyi n'ụwa a ha nọ na fa ama enwelu ego na akaụntụ ha gafee 2 million or any particular amount ha kwuru okwu ya then then ha kpagide ego kpagide ego kpagide ego rute that place ahụ that thing apịa pause ha edigide edigide edigide edigide edigide chachacha ya ebidokwa mee gịnị tikitebekwa ọzọ then ndị otu anyị bụrụ nwaanyị enwere mgbe m bidoro ọrụ ọfụrụ about 221 m n'Ọnịcha nwewe nga ya bịa nụ m gbaalụ ya afa the girl ma mma o ji ego mana nwoke ada asị ya kee ka i me so mgbe a gbara afa ọ bụrụ na iyi ọ ṅụrụ before ọ bịa ụwa ajụbazi onye bụ chi ya ọ bụrụ na onye bụ chi ya bụ nwanne mma ya so mana nwanne mma ya ahụ jere ije di nwanne mma ya ahụ jere ije di understand Hmm. o lute ebe ahụ e megbute ya o wee sị na ọ bịa ụwa ọzọ na ọ ma-anụ di mana ọ ga-akpa ego so the lady kpara ego ọ nọ n'Abuja as of then ọ kpara ego mana ọ nụrọ di so ihe e meziri bụ mee gịnị a na-abụbu iyi a na-egote ihe na mmiri ka a na-eje calabash mkpụrụ iyi ọkụkọ uyom ọkụkọ na ndị a eje na mmiri mee gịnị bụbụ ọ dị iyi n'ihe ahụ ikwu ikwuru ọzịkwa ya ụfọdụ ibe anyị nwere ike fụ ebe mmadụ jere ịmụ nwa onye ahụ nwụọ ọ dị nwa nwụọ sị hei na m bịakwa ụwa na ọ bụgo- ọ bụgoro otu a ka ịmụ nwa si adị na m ama amụkwa nwa ọ yi kwuo n'ọnụ aunty mana n'okwu ọnụ ka esi wee kee ụwa Mm. aunty ihe ọbụla onye ọbụla kwu na-adị sealed so na ya nwa bụ ihe m ga-akọwa maka iyi ụwa na ọgbanje mana onye na-aya o o nwere some situation ọ ga-abụ ndị mmadụ a na-aya arụ ma ọ mmadụ a na-aya arụ a sị na ọgbanje na-enye ya nsogbu ka ya ya eme ọ na-adị enwe ndị na-eje aka a sị gị na e jekwuru ya aka ahụ ha na-arụ kapụ ha ọbara mee gịnị alụ ọfọ ọrụ nwee ndị na-agba ya azị aja enwere different types of ọgbanje ọgbanje erika hmm. enwere ọgbanje ukwu ụdara enwere ọgbanje ukwu ube enwere ọgbanje aja ụzọ enwere ọgbanje ukwu achala ya bụ the highest ọgbanje mmadụ ya agba hmm. enwere ọgbanje ndị enu anị enwere ọgbanje ndị mmiri ebe a si ama nke bụ nke bụ na abụ na alụchala onye ahụ ọrụ ndị ọgbanje ebe a ka achọbazi ọgbanje ihe ahụ ọ bụ ejebu n'ahịa o nwere ndị bụ ọgbanje oke ọfịa alụcha afọ ọrụ ahụ ejebe n'oke ọfịa jedodo bụọ ya mana a na-eji ọkụkọ ọcha dị ndụ ọ bụrụ na nwa agbọghọbịa ewere ọkụkọ nwa agbọghọbịa dị ndụ wee dunye ya Mm. ekwubi okwu sị na ya bụ ọgbanje a bụ ihe na-enye ya nsogbu na ọkụkọ a mana a ga-eji ọkụkọ a tichesie ya arụ Mm. ehe then ọ bụrụ na ọ nwa ikorobịa ewere ọkụkọ ọcha ikorobịa ọ bụrụ na nne nwaanyị ma ọ bụ onye mụrụ nwa ewere ọkụkọ nnekwu ma ọ bụ oke hmm. a na-akwadete na ngwongwo baf ihe niile bread ngwongwo na ngwongwo ehe agbaala ya gịnị aja ndị ọgbanje n'okoro anwụ by this time alụsịzịa ya buru ya jedebe ebe ahụ o si wee bịa.
Ayọ. Ka ọgbanje si bụrụ special child ya. Ka ọ na- ha na-eweta em, good luck na Ọgbanje na-eweta Ọma. luck. Mm. Ọgbanje na-atakwa ụfụ. Onye ma ụfọdụ ndị sị na ha laikiri ọgbanje as I said before. Mm, dịka dada enwere ihe ọ ga-abụ ị mụọ dada ị mara usoro eji eso dada mgbe ọ pere mpe na-emeli ya achụli ya aja mgbe kwesịrị na ị ga-achụli ya mm. ọ ga na-ewetara gị ọṅụ ọ ga na-ewetara gị ihe akụ akụ na-ewetara gị ihe enwe enwe ya nyanwa otu a ka ọgbanje si wee dị mana ọ bụrụ na mmadụ bịalụ gị ụwa ọ bụrụ na onye a bụ ọgbanje ebe ọ na-afụ ha ụfụ n'arụ bụ na ọ bụrụ na ị marọ and ị rekọgnaizirọ ya ọ ga na-ata gị ahụfụ ọ ga na-eme ego ego bata gị aka o- tata o ruo echi ọ- nwatakịrị ahụ ayaba arụ ọ ga-ayagide arụ rigide ego a rigide ego a lichaa ya ọ gbake Ehe, so ihe niile ọ ji eme that thing bụ ka eme gịnị ka amalụ o nwee nke bịa na my shop na nwa ya na-ahịa arụ steady so mgbe a bịa gba afa bụ na nwa ya gbara ọgbanje mgbe gwa ife ọ ga-eme ya je golo ọkụkọ white si otu a mee saraka sie ya rice nye ya fanta ya wụọ that thing na wụọ fanta ahụ na antụ ọ na-eme mpi affect mpi a na-agafe ugwu Awụsa mpi a buru moto pụọ ọ ma eru eru ọ ọ ga na-alụ sọ moto mana since ahụ ọ bịazi bịa mechaalụ onye bụ nwata nwaanyị saraka nye ya ọjị ọ were ya kpee ekpere were akwa nọchasịa ya arụ ebe niile ebido dịba mma ọ ma adị mma na ikpu ọ ga na-eji nwayọọ nwayọọ na reset till everything na-adị mma Daalụ sọ.
Mm.